biko ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị aha gị ee aha m bụ nwaada Uchendu Ifeoma mm, ana m ahụta gị dịka onye nkuzi biko ị nwere ike ịkọwatụ m ihe unu na-eme n'ụlọ akwụkwọ unu ee ị ma na ugbu a anyị hapụziri omenala na-emezi omenelu anyị wee sị ka ụbọchị taa anyị wepụta ụbọchị dịka taa a kpọ Wednesday n'ọnụ ndị iti ka anyị wee mee ihe ndị Igbo a na-akpọ omenala ị ma na a hapụziri omenala anyị na-eme omenala ndị bekee nke a na-akpọ oyibo onye ọbụla ị fụrụ na-asụzi echefuzie omenala anyị ndị oyibo bịara wee goro anyị jiri mirror jiri geisha wee goro anyị maka na aka amamihe anyị siri dị mana anyị nechara anya wee sị mba na omenala anyị agaghị anwụ anyị wee sị ka anyị wepụta ụbọchị taata ka anyị wee gosikwa ụwa gburugburu na igbo amaka ka anyị na-emekwa omenala anyị dịka ndị igbo ọ dị mma nne i kwuru ọfụma biko kedu ndụmọdụ ị na-enye igbo ndị ọma na-ege gị ntị n'ụwa niile gbara gburugburu ee ndụmọdụ m na-enye ha bụ bikonụ bido n'ụbọchị taata ka onye ọbụla malitekwa sụba igbo maka na igbo bụ asụsụ anyị omenala anyị amakakwana ka anyị ghara ini ya ma ọ bụ ka anyị ghara ichefuzi ya maka na ndị bekee wepụtara anyị ihe a na-akpọ oyibo anyị nọkatakwa anyị egosisi ụmụ anyị ọtụtụ ihe dị iche iche ugbu a kịta o nwerezi ọ fịaziri arụ ịfụ ka nwatakịrị na-eri akpụ maọbụ na-eri agwa maọbụ na-eri em ọna mana ihe ụmụazị na-eri ugbu a Indomie nke nwanụ agba ṅụọ fanta ṅụọ nke a nke ị ma na ọ bụrọ omenala anyị anyị wee na-enye ndụmọdụ bikonụ ka unu nachighaa azụ na nri ma ụfọdụ omume dị iche iche ndị omenala ndị igbo anyị na-eme unu fụ ugbu a a na-anwụzi ọka nkụ maka gịnị maka na anyị hapụziri omenala anyị na-eme omenelu ọ bụrụ na oge gboo oge ndị be anyị ndị igbo ndị ma ihe igbo na-ekwu na-erigasị nri ndị omenala aha anwụ dịka etu e si anwụ kịta mana ugbu a anyị na-erizi ma nri a kpọrọ Indomie ma nke a kpọrọ spaghetti anyị amarọzi ihe na-eme ndụ anyị n'ụbọchị taata anyị wee na-arịọ unu doo doo doo ka unu wepụtakwanụ omenala anyị ka anyị ghara ịtụfu ya ma ọ bụ ka anyị ghara iri ya ka anyị bidokwa omenala anyị n'isi nnọkọ asụsụ igbo na-asụ igbo na-asụ igbo anyị igbo na-asụ igbo tv egwu eji

si n'ọrụ ugo ego si elu oyi egwu anyị nye aka anyị na-eti

ee ada nwaada Ikechukwu Am- Chiamaka dịka i si wee kee ekike kedu ihe unu na-eme n'ụlọ akwụkwọ unu anyị na-akwalite omenala na asụsụ nke ndị oyibo kpọrọ cultural heritage. ee ada dịka i si wee kee ekike kedu ihe eji- ihe a na-etu gị maọbụ ihe e ji wee mara gị ekike i kere ugbu a dịka nwaada kedu ihe kedu obodo e ji ekike a wee mara ekike a m kere bụ ekike a m kere bụ ekike e ji mara ndị Igbo ya ndị Igbo wụ ihe na-akwado otu a

ọla nke gị nke isii sụpeele m ụkpaka ọla nke gị nke asaa sụpeele m akupe ọla nke gị Nke iri na abụọ sụpeere m ekwere ọla nke gị nke iri na atọ sụpeere m ụgụrụ ọla nke gị nke iri na ise sụpeere m Chukwu